inali nkhani yosautsa ndipo nkhani mukulirirayi m'bale wanga kuti ndikufotokozereni nkhani yochititsa mantha kwambiri nkhani yofuna kuti inu mumvetse komanso kuyiunika koma ndi chidwi musayiwale kuti si zinthu zonse zimene ine ndinaona ndili ku chipembedzo kwa satana ndimakwanitsa kuzifotokozera komanso ndikukhulupirira kuti pali zina zimene sindidzatha kufotokoza chifukwa mwina ndiye adzakhala atanditenga kuti nkapumule mu ulemerero wa mulungu nditagwira ntchito imene mulungu ananditumira ku nthawi ya pansi pano nkhani yosausa kwambiri mulongo wanga tendayi malere funso limene mwandiponyera lochokera kwa m'bale wa ku Nkho- Nkhata Bay koma ali ku south africa kuchokera mdera lija la mpamba kuno ku malawi koma ali ku cape town nkhaniyi ndiyochititsa chidwi kwambiri akufuna kudziwa m'bale ameneyo nkhani yake njakuti tsiku lina brother twaibu mukufotokoza zokhudzana ndi malingi komanso chikwati chomanga pa chalichi tsiku limenelo mudalowa ku vero mpaka mudafikanso ku honeymoon mutifotokozera mudasiya ngongole mudanena kuti nanga kanyama kotchedwa love mmakadziwa nde simunapitirize lero Kodi sizingatheke brother Twaibu kuti mutipitirizire kutifotokozera za kanyama kotchedwa love kamene mudakasiya m'maumboni mmene munkafotokozera za honeymoon mmene munkafotokozera za mphete komanso malingi mudasiya ngongole pang'ono munakumbutsanso kuti musayiwale paja muli ngongole inu ya ziliza komanso manda ngakhale maluwa amene timayika pa manda, kuti kodi chikhristu chili nawo chiyani? Nanga inu ngati munthu wochoka ku chipembedzo cha Satana mmadziwanji za zimenezi? Ngongoletu zimenezo zimene brother Twaibu simunamalize kufotokoza. Koma lero tangotinusulilanikoni pang'ono za kachinyama kotchedwa love. Ndi nkhani ndiyankha pano ndi love. ana mulungu mukangoti love ndekuti mukunena za chikondi ndipo poyankha nkhani imeneyi ndikufunika mzimu wa mulungu andithandize choyamba koma chachiwiri ndikufunika kuti amene akumvera okhawo amene amamva chichewa kuti amve bwino chifukwa kuyankha kumene ndiyankhe apa munthu amene samamva chichewa sangamve chifukwa chimene ndilankhule panochi nchichewa chimene baibulo silinabise likunena kuti wodala munthu amene azamva chinenero cha buku ili tsono kumva chinenero ndi mphaso yochokanso kwa mulungu mu chichewa chomwechi pamene tikuyankha zinthu zauzimu zokuthandizirani kumwamba zimafunika mukhale nkhutu lomvera chichewa mukhale ndi mzimu mkati mwanu womvera chichewa kuti muzimva chichewa monga chichewa chakuti munthu akuchifotokoza kuti mumve zomwe ndikunena pano chifukwa chake ncha nkhani yokhayi mwangoti atwayibu tafotokozani nkhani yokhuza love ndiye kuti pakufunika kuti inu omvera mumve chichewa chifukwa love alipo patatu koma ine ndimamugawa pa folo kupanga mutatu yemweyo love woyambirira ndi ndani love woyamba mulungu amene akunena kuti ndipo mulungu anakonda dziko lapansi kotero kuti anatuma mwana wobadwa yekha kuti aliyense okhulupirira iye asatayike koma akhale nawo moyo wochuluka chikondi choyamba nchiti okonda woyamba mulungu akuti pakuti mulungu anakonda dziko lapansi sono nkhani ya lavu ine ndifuna ndikuwuzeni kuti zikondi zilipo zitatu koma mwina zikhoza kukhala ngati folo koma zili mzitatu zomwezo pamene chikondi chachiwiri mukachoka pa chikondi choyambachi chakuti mulungu ndiye mwini chikondi chikondi chachiwiri chimachokanso kumawu a mulungu omwewo chimene amanena kuti muzikonda mnzanu monga mmene mumazikondera inu eni chikondi chokonda munthu ndi munthu mzache so mukangonena kuti munthu ndi mzanu muzikonda mzanu pamenepo sakuyikapo ziwalo kuti uyu ngwamamuna kapena ndi wamkazi nde chikondichi chikungoti muzikonda mzanu monga mmene mumazikondera inu eni ake ndiye ndikuchitenga ngati kuti chikondi chimenechinso nchikondi chachiwiri chikondi cha munthu ndi munthu mnzache ndikuyankhanso funso lakuti kodi love nchani limandichititsa tsembwe funso limeneli chifukwa tsiku lina pa maulendo oyendera dziko lapansi nditafika nkhalango ya amazon forest mzimu woyipa kwambiri wochoka kwa satana ndauwona ukuyenda ching'a ching'a ching'a nkhalango za amazon forest titadusa ku zipata za brazil kutuluka mu venezuela kulowa nkhalango ya amazon forest nkhalango yayitali pafupi 6.7 million kilomita

mu ulendo woyendera zinthu zina ndi pamene tinkadziwa kuti ah, kodi chikondi nchitatu ndiye lero ndifuna kufotokoza mitundu ya chikondichi ndiye muchione chikondi chimene inu mmati chikondi lero chimene si chikondi koma nkachinyama kamene kakupha anthu ochuluka kachinyama kotchedwa chikondi kamapha ndipo musaganize kuti nkamasewera thupi limayendayenda tsiku limene ndidaona kachinyama kameneka ana a mulungu mukudziwa kunena kuti kupembedza mulungu mulungu yekha woona ndi amene timampembedza mwaufulu ngati nkhani zina zimandipatsa tsembwe polankhula mpaka misozi kumatuluka sikanthu kena chifukwa mu ulamuliro wa satana mdierekezi sadatilamulire bwino adatilamula mwankhanza so zinthu zina nkamachitira umboni ndimakumbuka nkhanza zimene ndakumana nazo ndikulambira satanayo inde chakudya ankatipatsa chapamwamba ndege ankandikweza inde chuma cha dziko limeneli adandipatsa magalimoto adaperekadi maulemerero aku dziko lino amene inu mmanena kuti uwu ndi ulemerero amaperekadi koma tikafika mkatikati mwa umoyo uwu wa thupi ili wa chikhalidwe chathu chimene timafunika kukhala nacho akuluwa adatizunza mtendere wawo amazunza nawo mtendere wawo si waulere mukamamva kuti uyu msatanist wopembedza satanic kapena kuti ndi satanic worshipper musamaganize kuti ali pa mtendere nchifukwa chake ambiri mwa masatanic worshipper samakhala mthupi ambiri mwa masatanic worshiper mukayang'ana simukapeza kuti mimba ili kuja ufulu mtendere ngakhale kuti nthawi zina kunenepa sikudya bwino koma ndithu thupi limatengera ndi mtendere wa munthu wa mumtima mukayang'ana 99 percent ya masatanist sakulu thupi kafufuzeni gugulani nitha kukupatsani pano mayina amasatanist okwana 50 mundiwuze kuti satanist kuti aliwonenepa pamenepa koma kuti ndiyambe kukutambasulirani chuma cha masatanist 50wo inu mchita mantha ali ndalama atu anyamata za satana kunja kuno koma sionenepa Now, maumboni wena amene tidawaona tili ku chipembedzo cha Satana, mukatifunsa mafunso tikati tikumbukire kuti ee tiyankhe, timakumbukiranso zimene zidachitika tikamayankha funsolo ndiye timakumbukira kuti malo awa kodi Satana adali atatiika pa mtendere polingana ndi funsoli nkamayankha. Kumapezeka kuti mayankho ena amanditengera mu nkhanza za Satana Mdyerekezi. Mapeto ake, misozi imatuluka, mantha thupi lonse kuti wa! Chake nkhani yokhudzana ndi lavu ndayilekera panjira. Imautsa mapiri pa chigwa mu mtima mwanga chifukwa ndidakaona zoopsa kumaloko. Now. ndanena kuti pamene ndikuyankha kapena kupitirira kufotokoza munthu akhale ndi chidwi kumvetsetsa kuti chichewachi chisamphonye chifukwa lavuyi ndi mgawo patatu ndipo alipodi mutatu koma mutatuyi amagawika kufika nambala folo koma wa foloyi ali mkati mwa zitatu zomwezi nde ndiyambe chikondi choyamba nchimene baibulo limachifotokoza kuti uzikonda mnzako monga mmene umazikondera iwe mwini chimenecho ndiye chikondi choyamba pamene chikondi chachiwiri ndi chimene baibulo limanena kuti pakuti mulungu anakonda dziko lapansi kotero kuti anatuma mwana wake wobadwa yekha kuti yense wokhulupirira iye asatayike koma akhale nawo moyo wosatha ndiye timapeza kuti mulungu ndi chikondi pamene chikondi chachitatu chimene chikundipangitsa kulira misozichi chimene ndakachiona chimandikumbutsa nkhanza za satana ku nkhalango ya amazon forest pepani mpingo wa mulungu ndikomereni mtima ngakukhosomola ntchimo ngati wakhosomola ndithu tuyenda dziko latsokatu lokhala nzifuwa nkhanza zimene ndakalandira ku amazon forest zimene zimandipangitsa kukhala chete nkamayankha funso limeneli tamvera chikondi chachitatu ndi chikondi chimene mamuna amakonda mkazi mkazi amakonda mamuna sono akakaka nkadipatimenti pakokha ka mgulu la chikondi ndiye zikondi zitatuzi zikamayenda mumapeza kuti chikondi choyamba ncha mulungu kukonda dziko lapansi mpaka kutipasa mwana wake ndiye chikondi chachiwiri chikuchoka m'baibulomo akuti muzikonda munthu muzikonda mnzanu osati mkazi ayi koma muzikonda mnzanu ngati mmene mumazikondera inu eni chimenechi ndiye chikondi chachiwiri chimene ndi chikondi choyamba chomwecho chifukwa chikulamulidwa ndi mulungu Pamene ndinanena paja kuti zikondizi nzitatu koma ndimayikaponso china chimene chimapanga zinayi koma zinayizi zili mu zitatuzi ndi chikondi chimenenso timakachipeza m'buku la Aefeso chimene akunena kuti akazi inu kondani ndani? Kondani amuna anu. ndipo amuna inu kondani akazi anu monga yesu anakonda ekeleziya so chikondi ichi nchomwechi chakuti munthu akonde nzache chili ku baibulo nde sindikuchipatula cha amuna inu kondani akazi anuchi kuchichotsa mu zinthu zitatuzi mwa njira ina ndekuti zikondizi nzitatu koma ku chikondi chokhuza kwa mulungu tili ndi chikondi cha mulungu chokonda dziko lapansi ndikutitumizira mwana wache ndiye tili ndi chikondi chimene mulungu akulamulira kuti munthu akonde nzache ndiye tili ndi chikondinso chimene mulungu akulamulira kuti akazi Mukonde amuna anu, ndipo akuti amuna, mve, akazi, mverani akazi amuna anu, ndi amuna, kondani akazi anu, monga Yesu Khristu anakonda cha anakonda eklesia. Koma chachitatu, chikondi ndi chimene ndikufuna nchedwepo, chikondi cha pakati pa mkazi ndi mamuna, chimene mamuna amakonda nacho mkazi. sono ka department kachikondi kameneka nkamene tikuyendetsa lero ku dziko lapansi ndipo ndi kampingo kamene anthu ambiri analowa kampingo kachikondi ka gawo lachitatu kokonda mkazi kapena mamuna kukonda mkazi kapena mamuna kapena mkazi kukonda mamuna kachikondi kachitatu kameneka Kamene kamandipasa Chichewa poyamba paja kuti n'kamayankha funso ili ndimafuna munthu amve Chichewa chifukwa akapanda kumva Chichewa anena kuti a Twaibu akunena kuti chikondi ndi chiwanda chifukwa sadamve. anena kuti a Twaibu amanena kuti akuti chikondi nkanyama adakaona kunkhalango kakuyenda akuti kali miyendo folo chikondi chija mulungu anakonda dziko lapansi lija a Twaibu akuti chikondi chimene chija nchiwanda chifukwa munthuyo akhala kuti chichewachi sadamve nde ndibwereze phunziroli yankholi likufunika munthu amene amamva chichewa Chichewa chake nchakuti Chikondi ndikuyankhachi, love ndikunena panoyi, ndamugawa patatu. Love woyamba ndamene timampeza kuti Mulungu anakonda dziko. Love wachiwiri ndamene Mulungu akunena kuti munthu akonde mnzache ngati amazikonda yekha. Amene ndi yemweyo. Love wachitatu, amene ndamtenga ngati wachinayi koma ali mu ziwirizi, ndamene Mulungu yemweyo akulamulira kuti akazi inu, mverani amuna anu. Amuna inu, kondani akazi anu. Mudule pamenepo za umulungu zimenezo, za uzimu zimenezo. Ndiye mupeza tsopano ka department ka chikondi chachitatu kamene kamachoka ku chikondi cha mkazi ndi mamuna. So kachikondi aka kachipembezo kameneka kotchedwa lavu Lero nimati mukadziwe choyamba kachikondi kameneka kali n'sign sign yake amayikapo red heart ndipo mukapita mmatikitoko mwanzanu mwambiri mukapeza kameneka mukapita malo ambiri mukapeza kuti kachinyama ka chikondi cha gawo lachitatu kapena kachipembezo kotchedwa chikondi kamene kamasogozedwa nkachinyama kotchedwa zuki mchinenero chimenechi chotchedwa zuki kuchokera ku kamtundu kamene kamakhala kumpoto kapena kuti ku boda ya america brazil komanso venezuela kumeneko kuli kamtundu kena kake kamene amakatcha kuti yanomami tribe nkumene ndifotokozere koma pano tamverani kaye kuopsa kwake kwa chinthu chimenechi chotchedwa cha chikondichi lavu ameneyu samene inu ndi ine lero timumvesese kapena samene inu ndi ine lero muti mumuzindikire ngati mbali ina ya chikondi cha kwa mulungu ayi lavu okonda munthu mkazi kapena mkazi kukonda mamuna chikondi chimenechi sichili mu gulu la zikondi ziwirizi kapena zitatu ndazifotokozazi pa chifukwa ichi chikondi ichi magulu onse oyipa amakhala mchikondi chomwechi amalowa nawo opha anthu amalowa nawo m'chikondi chimenechi, amajoina kachipembedzo kotchedwa love. Oledzera amajoina nawo, mfiti muzipeza m'kachipembedzo kotchedwa love. Koma icho choyambiriracho cha kwa Mulunguchi, awawa achikunjawa samapezeka nawo, chifukwa chimenecho nchaumulungu. sono ngati munthu sangakwanise kusiyanitsa zikondi zitatuzi zimene ndikuzigawa kuti ndi ziwiri chikondi cha umulungu ndi chikondi chokonda mkazi kapena mamuna cha ku dziko lapansichi chimene chimasogozedwa mkachinyama kotchedwa zuki kapena kuti love kuchokera ku boda ya Brazil ndi Venezuela, mukamalowa nkhalango ya Amazon forest kupita kukayang'ana kamtundu kamene ndikukatchula ineka kamene kakutchedwa kuti Yanomami tribe. so ndikuti ngati simungamvesese zinthu zimene ndikuzifotokoza pamene panozi ndiye kuti chichewa lero chikuvuta kumva ndikhulupirira kuti mmene ndasiyanitsiramo tsopano mwandimva sipapezeka munthu amene ati anene kuti atwaibu akuti chikondi ndi satana chikondi nchiwanda ayi chifukwa ndasiyanisa zikondizi nde ndikuchedwa dala pamenepa kuti mumve kuti zikondi nzitatu chikondi cha kwa mulungu chimene mulungu inso pa chikondi chachiwiri akulamulira kuti munthu akonde nzache koma pa chikondi chachiwiri chomwechi chili ndi mphanda m'malemba ku buku la efeso akuti akazi inu mverani amuna anu ndi amuna inu kondani akazi anu monga ekleziya monga khristu anakonda ekleziya nawo chikondi zimenechi chili mgulu la chikondi chapamwamba cha mpingo wa mulungu chimene munthu waku mpingo wa chikondi cha lavu waku dziko lapansi choyimiridwa ndi red heart sangajoyine kumeneko mgulu ili la chikondi cha lavu chimene ndikuchifotokoza panochi amalowa anthu a mitundu yosiyanasiyana azikhalidwe zosiyanasiyana zachikunja amalowa nawo mu chimene chimatchedwa kuti lavuchi sono muyambe kundimva nkhani yanga yosautsa kwambiri nibwereze kuti pali zinthu zina zimene mukanifunsa mafunso abale kuti niyankhe ndimalephera kuyankha chifukwa chakuti chimene mwandifunsacho nkamati ndiyankhe ndimakumbukira tsiku limene chinthu chimenechi chinkachitika kapena tsiku limene ndidachidziwira sono satana ndi wolamula wankhanza sanatilamule bwino nkamakumbukira nkhanza zimene satana adandipanga pali mayankho pena ndi mafunso pena mwana wamwamuna ndimakanika kuyankha chifukwa misozi yotentha imatsika m'maso mwanga nkamaganiza za mfumu ya nkhanza imene idandilamulira imene ndidayipembedza inandipititsa malo ena oyipa kwambiri ana a mulungu mmene ndinkakadziwa chipembedzo cha lavu amene tikulimbana naye leroyi wa mwamuna ndi mkazi ndidakaona zinthu zowawa kwambiri pakatikati pa nkhalango za amazon forest tidalowera ku venezuela nkukapita pa boda imene amachita malire ndi brazil koma podusa mbalimbali mwa nkhalango ya amazon forest nkhalangoyi njayitali kwambiri Akafukufuku amanena kuti ikutalika pafupi 6.7 miliyoni kilomita. Nchachitali chinkhalango chimenechi, simungachimalize. Sono ngati muli munthu wopembeza satana, ngati iweyo ndiwe little satanist ndipo udakhalako ku ma- maudindo apamwamba a chipembedzo cha satana, udakhalako ku hierarchy ya chipembedzo cha satana uyenera kukapanga research za zinthu zopezeka mu amazon forest kotero kuti ine ngakhale ndilibe sukulu koma ndingakufotokozereni in a calculated statement ya zinthu zopezeka mu amazon forest sakumvatu wanthu kodi mungakhulupirire kuti ife tidapanga research mitundu ya mitengo yokhala mu amazon forest kuti ilipo 390 billion 390 billion trees different tree zimene zili mu cha- mu amazon forest chifukwa ngati iweyo ndiwe real satanist osamangoti ndalowa kuchipembedzo cha satana ine chipembedzo cha satana cha tchetchi iti chimene mudalowa inu ndatuluka satana ndinali satanist munena ziti wodana mulungu bwinotu bwino kumtundatu kumakhala kupembeza satana sizamasewera misozi imatsika kulowa nkhalango ya amazon forest ngati iwe uli real satanist ukuyenera kuyamba kufufuza ma demonic tree chifukwa mu amazon forest muli mtengo umene lero mukapita mukaupeza koma mawa kupita pa same point same direction mtengo umeneu simukaupeza koma akadzabwera wina kuzapanga research mtengo umeneu akaupeza uli pomwepo amazon forest muli mtengo mmagwetsa lero mawa muzapeza kuti wadzuka wameranso uli pamene unali mu amazon forest mungagwetse mtengo lero koma mawa pamene mwagwetsa paja simungakaupeza mukaupeza uli 6 kapena 7 kilomita kumalo wazi wakwawazenda amazon forest popanga research ngati ndiwe satanist Amayenera kukupititsa ku Amazon Forest kumene amakakupatsani chikalata cha Cobra Mafia. To be a Satanist, a Satanist kapena kuti a Cobra to survive must kill ndi amakulowesani mu Amazon Forest. Nde ife tidalowa. Now maulendo akumeneko amakhesa misozi. chifukwa timakakumana ndi nkhanza zakuti thupi ili lidzakhalanso ndi moyo nkudzalemekeza mulungu lero mmene ndikuyamikezera mulungu ndimanyadira koposa ndipo ndimadziwa kuti mulungu amene mukumpembeza ndi amene ndampeza ndikumpembeza ine mulungu ameneyi ngwa moyo ndipo amapulumutsa komanso amalanditsa safunika kupanga underestimate mmene mumamuchepsera inu mulungu ameneyu ndi wamkulu kwambiri zinyama mumayenera kukapanga research ya zinyama mu amazon forest muli zinyama zimene ziwanda zidalowamo mungatenge kamera nkuchiona kuti chinyama icho chikukumwa madzi m'mitsinje ya ku amazon forest koma at the same time chinyama chija muchiona kuti chapanga disappear pakamera paja sichikuoneka chathawa chapita kuti na pomapanga research zimenezi tidapeza kuti mu amazon forest muli zinyama 98400 zimene ziwanda zimatha kukalowamo mzinyamamo ndiye iwe kuti ukakhale satanist wa ku hierarchy ndikukalandira cobra mafia a cobra to survive must kill kalata imeneyo diploma imeneyo certificate imeneyo degree imeneyo masters degree imeneyo kuti mukayilandire Misozi imatsika chifukwa mayankho ndi mafunso ena timawathawa osayankha. Timachita mantha tikafuna kuyankha zinthu zina poganizira kuti ndikufuna kuyankhacho chimandikumbutsa. So musaiwale kuti lerotu ine ndilibe ziwanda. Ndili ndi mantha tsopano. N'kamakumbukira zimene ndinkaziona, nanenso ndili chiwanda, zimene sindinkaziopa. Lero pakuti ndabwera kwa munthu, kuganizira ma events ndi zochitika zimene tinkapanga tili chiwanda, mantha amatigwira. Mafunso ena timakanika kuyankha. Mantha, timagwa mantha. Ngati nkhani ya love, ndimayilambalala chifukwa. imandichititsa tsembwe nkamakumbukira mmene adatichitira nkhanza mfumu ya dziko lapansi satana mdyerekezi lucifer ngwachabe sindimafuna nditakuonanso ndipo ndikutsimikizire sindidzakupembezanso sindidzabwereranso kwa iwe oyipayipa iwe nthawi zino ukaoneka wokongola koma inu ndinu anthu osagwira mutu nde ndikuti inu nchani kodi mufuna mudzachite kwa ine mulibe gawo sindidzabweranso kumeneko ndathana nanu udatichita nkhanza koopsa tigoneka pakati pa zinyama tigoneka m'mitsinje tigoneka m'mitengo ukatichezesa nzinyama mpaka kukakumana ndi zivi kapena kukakumana ndi zuki kachinyama ka zilembo folo love nkhani yosausana mulungu kodi kachipembedzo kameneka kamayenda bwanji lero tichezetu mpaka kutichera koma mumvetse mpingo wa mulungu chinyama chimenechi chotchedwa kuti love nchiwanda mfumu yachikondi chimenechi cha mwamuna ndi mkazi kapena mkazi ndi mwamuna koma chimene chimachitika pakati pa anthu osapemphera chimene chimatchedwa kuti love ichichi chimene chili m'saini ya red heart ndi chipembedzo chachiwanda ndi chipembedzo cha satana chimene wanthu amalowa tsono kuti mukakhulupirire kuti chimenechichi nchipembedzo cha ziwanda ana a mulungu tamverani tsiku limenelo chimene chidachitika pokapanga research ya zimene ndikufotokoza pamene paphazi tidakwera ndege pano kukafika mdziko la venezuela ndipo tidatsika kukwera galimoto za wanthu amene amapita kukayendera nkhalango muchitichitiramo kuti talowa ku gemu tsono tidakafika ku malire a boda ya brazil ndi venezuela koma chimene chidachitika kuti nkazindikire kuti kachipembedzo kotchedwa love nkachipembedzonso ngati mmene ndikufuna kufotokozeramo nchifukwa chakuti ku chipembedzo cha satana tinkapanga kafukufuku wa zochitika za mu amazon forest pozindikira kuti zina mwa ziwanda zimakhala ku amazon forest ndipo kulondola ziwandazo zimene tinkazipembedza kunapangitsa kuti tidziwe bwinobwino za mmene nkhalangoyi imakhalira ndiye tinazindikira kuti mu nkhalango imeneyi muli mitundu ya anthu imene imakhala mu amazon forest mu ndiye mitundu imene imakhala kumeneku pali mtundu wina umene umatchedwa kuti jivaro umakhala mu amazon forest ndiye pali mtundu wina umene umatchedwa kuti shuar umakhala mu amazon forest koma ife tinkapita kukayang'ana mtundu wa chikondi umene udafera chikondi otchedwa yanomami tribe umene mu yanomami tribe mu mulungu wawo amamutcha kuti ziku ziku ndi kumene kukuchoka the word love chifukwa kuchingerezi kulibe love ngati mmene kuchingerezi kudasowera mawu oyika kaloti mmene adasowera mtendere kuti apeze chizungu cha kabichi nkukabwerekera chimwenye cha chinawati Kuchoka ku guwa la nsembe la Aziteki ku North America, ku Mexico uko kumene kuli amwenye a Chinawati, amene mawedi awo ambiri adapezeka mu Chingerezi. Nkhani yosausa. Nkhaniyi ndi yosausa kwambiri. kotero kuti mzungunso adasowa mawu oyikapo pa chikondi ku chingerezi mbwereze kulibe love love akuchoka ku chinenero chakuti zuku kuchoka mu kamtundu kameneka kachiyunomani koma timangonenabe kuti love chifukwa amayimirabe chikondi basi mulimonse mmene mungatchulire mchikondi now kamtundu kameneka kachiyunomani tribe tinkapita kukaona manda ndi mizimu ya anthu amene adafa chifukwa chofera anthu anzawo ndi anthu amene adafa chifukwa chofera mtundu ndiye kuti tinkapita kukaona mmene kachinyama kotchedwa lavu kadaphera anthu ku dziko lapansi sono mumati inu ndinu ana a mulungu lero pano mudziwe kuti kachinyama kameneka titalowa mboda imeneyi patsogolo pali mkulu wa chipembedzo cha satana ife anthu folo tili kumbuyo kuno tikuyenda tuyenda talowa nkhalango tikufika mukamudzi kumene kakamtundu umene uwu wa anyamata achinombuliyawa tafika sono mmene timayandikira kumanda kumene tinkapita kukaona mizimu ya anthu amene anafedwa anaphedwa mu mtundu umenewo ndi kumene kunkatulukira chinthu chooneka ngati kanyama ayi kodi ndi kamkango ayi koma kachinthuka kanali ndi miyendo folo mwendo umodzi umaoneka kuti ndi elo mwendo winawo umaoneka kuti ndi e wakumbuyo umaoneka kuti mmene akhalira muja kuti v waponda unzakewu mmene amakhalira muja kuti e wayimirira mukaphatikiza mumapeza kuti zilembo zimene zaima ndi chinyamachi zalembedwa malemba akuti love ndi zimene maso athu adaona mpamene tidazindikira nawo chimene tinkapita kukaphunzira pamenepa nkuona mmene kanyama kameneka kadaphera wanthu kotchedwa love ndiye titangofika pamalo pamenepa tamverana na mulungu nthawi yomweyo tidaona kuti k- chiwanda chimenechi chidatitulusira tidapeza list ya wanthu akuluakulu a dziko lapansi amene kachinyama kotchedwa love kadawapha tikunenatu lavu uyu amene ine ndimakonda mkazi amene mkazi amakonda mamuna sindikunena chikondi cha kwa mulungu chimene akuti munthu azikonda mzache monga amazikondera ayi ndikuti mumve chichewa pano nunena za chikondi chimene inuyo munthu wakunja mumakondera chibwenzi kapena nnene kuti chikondi chimene munthu amachoka nacho mnyumba nkukafika ku chizintemba nkumpeza mere hule pa balapa nkumfunsira nkumkonda nkumapita ku nyumba kuli yayanso ku khomo chikondi chakuti umachoka nacho pa khomo nkupita nacho ku bwandilo nkukakonda agnes waku bwandilo kumpeza agnes waku bwandiloyo ali mamuna wina iwe nkutenga botolo naye mnyamatayoso nkutenga lache nkuswerana mutu ndikunena chikondi chake chimenechi chimatchedwa kuti lavu ndiye nkachipembedzo mulungu wawo amapezeka ku nkhalango ya amazon forest ndikhulupirira kuti tsopano mukuyesa kundimva mmene ndikukokerera pofotokozera zimene ndikufotokoza panozi ndipo ameneyi amasogozedwa ndi mtundu wa chiyanomami kamtundu kameneka ka chiyanomami kadatenga mbiri yabwino chifukwa kadavomera kufa kufera anthu anzawo sono kusiyana kwake kwa chikondi chimenechi chotchedwa kuti lavuchi nchikondi cha kwa mulunguchi nchakuti chikondi ichi chotchedwa kuti lavu chimalandira nsembe zochoka ku moyo wa munthu chimalandira nsembe za human life sacrifice ndipo kam- ka- ka- kachiwanda kameneka kamene kamatchedwa kuti love adadzakakondwererapo anthu achirastafaria amene adadzabweresa ka t-shirt kamene kadayenda dziko lonse lapansi ankalemba mawu akuti one love pa green kakala kaja ka rainbow kamene kali ndi flag ya marastafaria so ka t-shirt kameneka ka one love kadayenda dziko lonse lapansi nkuti chaka chimenechi akukondwerera kuti mulungu otchedwa love wakhala ku dziko lapansi zaka 946 akulandira nsembe kuchoka ku wanthu love nkhani yosausa ana mulungu mukhale pamenepa kuti timvesesane bwinobwino za kanyama kameneka so mmene tinangoti tafika pamalo pamenepa nkuchiona chinyama chimenechi chotchedwa kuti love tidapeza kuti pali chilisti cha wanthu amene love adadya sono mumvetse ana mulungu love ameneyu anthu akhala akuzipha nkumaona ngati iwowo akufera kumkonda Mary kapena kuti Mary wafera Twaibu osadziwa kuti ayi ndi ma human sacrifice ngati mumamva kuti wanthu azimangirira Ku Malawi tili ndi record yonena kuti Love wadya wanthu ku Malawi kuno kuchokera 1970 kuzafika lero wanthu pafupifupi 38,420 anadyedwa mu chaka cha 1970 kuzafika chaka chino anthu 38,970 anaphedwa nkachinyama kotchedwa love love nchani nkachirombo ka miyendo folo nkachipembezo kamene ana akazi ndi amuna amalowa nkumakalambira kachinthu kameneka loveyu ndi amene amasintha nkhope akakulowa love amasinthisa nkhope ya bwenzi limene iwe unalitenga kuti wayamba kulikonda nkuyamba kuoneka labwino love amampangisa chinankude kukhala mkaladi love amapangisa chakuda kukhala black beauty love amapangisa choonda kukhala chasilimu

Ah, mufunse msungwana mnyumbamo kaya mumve nkanyama kena chikondi ichi si chimene chili ku baibulochi akanka chipembedzo ine ndidakakapeza likulu lawo lili ku amazon forest koma kuopsa kwa chinyama chimenechi nzaka tabwerazi chili ndi saini ndi saini yake amayika red heart pitani mmatikitoko mukapeza kachinyama kameneka koma kuopsa kwake nkwakuti kachinyama kameneka kamatenga ma human sacrifice anthu amafa kuphedwa kamalandira nsembe za matupi a anthu tadikira ndikuuzeni nditafika pamenepa as a satanist nyengo imeneyo tafika pamanda anyamata amenewa ndi choyamba chimene chidatuluka ndi chikalata chotionetsa amene chinyamachi chidawadya dzina loyamba limene ndidaliwerenga chaka chimenecho linali la sati mwana wa mfumu palajapati Daksha ndi Virani amene akudziwika kuti ankadziwika kuti lord of lord wa chipembedzo cha chihindu mulungu wawoyo mwana wake yankamutcha kuti sati pandali mwambo wa nsembe za wanthu mbiri imanena choncho ndi yakuti mwambo umenewo nkumene kunafa sati satiyi adachita kuzipha chifukwa chakuti milungu ya chihindu polandira nsembe inkafuna munthu wina koma tsopano ataona kuti munthu amene akufuna kuphedwayi ndi mkazi wake wa satiyu kapena kuti ni mwamuna wache wa satiyu chimene adapanga mwana wa mfumu ya ku palajatiyi wa chipembedzo cha chihinduyi chimene adapanga iyeyi ndi kudzipha iyeyo m'malo mwa nzakeyo sono muone pano chikondi chotchedwa love chimapha munthu amatha kudzipha chifukwa cha munthu mzache ndimafuna kuti ndiyambire pamenepo kufotokoza kwanga koma ndafika kale cha ma 44 minutes nizimitse kapena mbapitiriza kuyankha kwake kuti yankho lilikhale bwino lifike 1 hour tione kuti tifika pa chikondi ichi nchakuti munthu love amapha munthu amatha kupha mzache kapena munthu amatha kuzipha loveyi amayitanitsa moyo mukalumikizana ndi satana amabweresa chotchinga dala akafuna nsembe ya amodzi mwa awirinu amalumikizisa kapena nnene kuti love amalumikizisa mamuna ndi mkazi mukalumikizana amakhala kuti akufuna mmodzi mwa awirinu amudye ndi amabweresa chokhumudwitsa ndi akabweresa chokhumudwitsa pakati pa chikondi ichi chachitatu cha anthu akunjachi yankho limene limabwera mmodzi akakhumudwa ndikuti udziphe chifukwa cha nzakoyi kuti iye akhulupirire kuti iweyo umamkonda udziphe ndiyo anthu amadzipha chifukwa cha okondedwa awo ndi tsiku limeneli kanyama kotchedwa zuki kutanthauza kuti love tamverani ana mulungu adationesa list ndi anationesa sati mwana wa mfumu ya ku palajati ya chipembedzo cha chihindu imene inafa chifukwa chofera nzache kuti muphe ine m'malo mwa nzangayo sono love ameneyi ndi love wachiwanda imfa imeneyi si imfa yovomerezeka ilibe mphoto kumwamba kuti iwe unazipha chifukwa cha devi ndiye kuti iwe ukapulumuka chifukwa choti unafa ayi tili ndi yesu yekha amene anali mandated kufera munthu asakunamizeni kuti love wachitatuyi ineyo kufera mkazi kapena mkazi kufera ine kudzipha chifukwa cha ine munene kuti pali mphoto imene wina wake akalandire ayi ichichi nchipembezo pachokha ndipo nchipembezo cha satana ndiye mpingo umenewu wotchedwa love kuyimiridwa ndi logo ya red heart mamembala ake amachoka ku zipembedzo zosiyanasiyana za ku dziko lapansi amakapanga unity ndi kupanga mega church imene imakatchedwa kuti love with a symbol of red heart ija mukumuona pa tiktok uja sakumva wanthu vuto lake chichewa chikuvuta kumva sotamverani mukachoka pamenepo mupeza kuti sati adazipha yekha chifukwa cha mamuna ndikhulupirira inu mukutha kumva tadikirani ntakupasani munthu wina amene anazipha yekhanso amene tidakampeza pa list pamanda amenewa mu amazon forest akunena kuti panali munthu chamma 41 bc dzina la mkulu ameneyo anali cleopatra ndipo anali queen wa ku egypt koma anazipha chifukwa cha zokanganakangana zimene zinali pakati pawo ndi mukakampeza kuti queen ameneyo anazipha chifukwa chofuna kufera munthu wina mbiri imeneyi mukakayipeza pa manda amenewa mkatikati mwa amazon forest ana a mulungu tadikirani ntakuwuzani chikondi chimene munthu amatha kufa nacho chifukwa chofera munthu mnzache chimakhala kuti ndi chipembedzo cha satana chikondi chija chimene munthu amatha kufa nacho chifukwa chokonda mpira kufa ndi chikondi chifukwa chokonda nkhonya kufa ndi chikondi chifukwa chokonda masewera ena ache timu yakoyo nkuluza iweyo mtima kuti nyo ulendo wafa ndi chimene tikuchitcha kuti love kapena kuti zuki kuchokera munkhalango za amazon forest mukangolowa pa boda yachita malire venezuela ndi brazil mukangolowa 51 kilomita mkati mwa nkhalango imeneyi mukayamba kupeza manda akamtundu kameneka kachimoyona kamene kadakhazikira kumeneko kamene kadafa chifukwa chokonda anzawo ndi kanalandira reward ndikupasidwa title yakuti mulungu otchedwa love adzikhala pakati pawo kuchokera nthawi imeneyo kulikonse kumene kuli chikondi chachitatuchi munthu amafa osati chifukwa cha mulungu koma kufera mzache ndiye munthu amadzipha mchipembedzo cha satana koma chimakhala mdzina la lavu ndamkonda kwambiri popeza lero watengedwa natayidwa mkazi uja basi ine ndingofa ulendo chingwe waya waya waya waya waya waya basi kuzikhweza mchipembedzo tsiku limenelo tidapeza mayina awa julian rana akuti ameneyi anadzipha chifukwa cha dalashafa mwamuna wake bola ndingofa ine namba 4 tidapeza romeo amene anazipha ndi nkhani iyi ya romeo ndi juliet powerenga mbiri tsiku limenelo ankatifotokozera kuti romeo ndi juliet wonse adafa chimodzimodzi chifukwa romeo atakhumudwa ndi juliet anazipha bola ndife juliet ukhale naye juliet ataona kuti romeo wazipha chifukwa cha iyeyo julietinso anazipha sakumva wanthu tamvera Holesi ndi Aberonadi amenewanso adazipha ndi mbiri kunena kuti amenewa onsewa anapita kukadzibisa kumphanga wina wakhumudwa sindikufuna kukhala pakati pa anthu chifukwa iweyo holise wandikhumudwisa nde albeda amene pa nthawi imeneyi adali kuti albeda inde wamamuna akuti adayenda kulondola mkazi mpaka na mkazi uja adakalowa kumphanga nde atalowa kumphanga akuti mkazi sadalole kutulukako kumphangako Nayenso mwamuna adanena kuti, Ngati iwe sungatuluke kuno, inenso sindidzatuluka. Mpaka onse adakapeza mitembo ali kumphangako. Love. Kodi chimenechi nchikondi cha kwa Mulungu? Mukapeza kuti chimenechi nchikondi cha dziko lapansi, chikondi cha ziwanda. Siokhawo ayi, tili ndi shaha komanso mutalazi. Amenewa anafera pamodzi. Akondana, wina wokhumudwitsa mnzache, wina kumafa, winanso kuzimangirira pomwepo. Makosana, tili ndi mbiri ya anthu amene amadzipha chifukwa cha azikazi ku dziko lapansi. Tsono imeneyi ndiko kanyama kamene kamatchedwa kuti lavu. Ndi mwina ndimati ndisiyanitse kuti chikondichi sichikondi cha kwa mulungu mchipembedzo now lero chikuti nji chikondichi then tionane ni gawo lachiwiri timuone lavu wamakono lero wa sign ya red heart